kɔrɔ i ka baarakɛyɔrɔ la n'i nana ni den ye ko kolon dɔ kɛ yen ni ba y'a fɔ a ye fa ka bagabagali dama walahi den b'a to yen a t'a kɛ tuguni a tɛ gosili kɛ o kunun cɛkɔrɔba ninnu caman ma gosili kɛ o ɲɛkumu ani bagabagali ani mesure min tara n'i y'a fɔ n ko ɲɔgɔnya o de y'u dɛmɛ k'u ka du dilan muso y'a to a t'a la a den y'a to a t'a la du kɔnɔna kun ka di i ba yɛrɛ b'i bagabaga ko ayiwa e k'i ta n'i fa nana n b'a fɔ a ye i kɔnɔ bɛ sin ka mɔ ten k'i ja tigɛ k'a sɔrɔ a ma deli k'i gosi yɛrɛ musow jɔra o jɔyɔrɔ la nka bi a lajɛ musow denmisɛnnin an baw ka yafa an ma maa tɛ du kɔnɔ tuguni koyi walahi musow bɔra u taara service o dun ye mun fɔ sisan o de don ninnu de nana ko muso ni denmisɛnnin ka tila k'a fɔ tuguni ko cɛ tɛ se muso kɔrɔ k'aw fana ka bɔ aw ka taa aw ta ɲini anw ka du cira kabini yen de musow tun bɛ du kɔnɔ waati min alhamdulila mun dir'e ma o tun y'i bɔ mɛ e bɔra ka taa kɛnɛ ma i ni mun nana ko y'i bɔ e ni mun nana an ɲɛ tɛ fɛn na mun ka fisa ka tɛmɛ i den kan an ɲɛ tɛ fɛn na i bolo mun ka fisa ka tɛmɛ i cɛ kan mɛ e filɛ k'i cɛ pɛridi k'i den pɛridi o muso joli de bɛ yen ni cɛ labanna ka baarakɛden furu k'o bila pilasi la o ma kan fɛ yan diferansi min bɛ n'i ka baarakɛden cɛ sara min don koyi n'o tɛ e ye muso ye a fana ye muso ye e baarakɛden yɛrɛ b'a ka cɛ ka baara kɛ ka tɛmɛ e yɛrɛ kan o cɛw caman bɛ yen koyi i b'a ye ale yɛrɛ b'a sen kan dɔrɔn n'a bɔra nin lɔgɔ la a bɛ taa nin lɔgɔ la n'a bɔra nin voyage la a bɛ taa nin voyage la kunɲɔgɔn kelen dafalen a t'a kɛ cɛla la ale yɛrɛ ye fɛn bɛɛ kalifa baarakɛden na sa ayiwa n taatɔ don dɛ i k'i hakili to tɔntɔn ka ji la i k'i hakili to tɔntɔn ka dumuni na ni midi sera i k'a ka tilennafana sigi i k'i hakili to denmisɛnninw na i k'i hakili to papu la i k'i hakili to joli la a denmuso fitinin ko joli a joli dɔw cɛ ka jugu i ko gɔn i k'i hakili to joli la i k'i hakili to tɔntɔn fana na dɛ i m'a ye ale yɛrɛ ye bɛɛ kalifa sa ale yɛrɛ taara o y'ale yɛrɛ taalen sa kunfɛ o ye voyage de daminɛ de ye e bɛ segin tuma min na i bɛna sɔrɔ du bɛɛ ɲagaminen don walahi a cɛ dɔw bɛ yen o tɛ siran ala ɲɛ e ma bɛɛ kalifa baarakɛla la sa i m'a fɔ k'a k'i hakili to tɔntɔn fana na wa i bɛna sɔrɔ i ɲɛ a y'a hakili sɛbɛkɔrɔ to tɔntɔn na i bɛna sɔrɔ i ɲɛ walahi a caman bɛ yen kɛ a camanba de bɛ yen ka du yɛrɛ to baarakɛla bolo o de kɛra an ka bi waati kunun an fɛ yan duguba nin kɔnɔ bamakɔ yan baarakɛla tun tɛ du kɔnɔ yan o kɛra an bɛɛ ɲɛna yan baarakɛla tun tɛ yan mɔgɔ tun bɛ yaalayaala de fini ko sara la ɲɔ susuta b'aw bolo hali ji o y'a sɔrɔ worobina yɛrɛ tɛ i bɛ worobina ye service daw dɔrɔn la n'o tɛ du kɔnɔna la worobina tun tɛ nin ba kelen nin mɔgɔw bɛ taa ji ta tulu tun bɛ bɔ fugan bidɔni dɔ de kɔnɔ u b'a da bɔ a la ka jɔlɔkɔ don a la dɔw bɛ bere k'a la u b'a da kamankun na ka a bidon fila ta baji kelen nin na ka yaala n'a ye kare kɔnɔ k'a feere maaw ma a kelen kelen dɔrɔmɛ duuru duuru a fila dɔrɔmɛ tan o ji kun tɛ fini ko ji dama ye dɛ hali minniji an tun b'a min a la baji ani kɔlɔnji o de tun bɛ yan e ka bɔ o la bi an tɛ se k'an sen ta ɲɛ t'a la bana sugu bɛɛ nana sisan bi muso yɛrɛ a tɛ bɔ a nɔ la yɛrɛ walahi a tɛ bɔ a nɔ la fɛn o fɛn a bɛ baarakɛla de wele ale sigilen don a nɔ la hali tele na kuma ni i tun bɛ bɔ i nɔ la ka taa tele k'a la hali a volume i bɛ taa dɔ bɔ o la i bɛ taa dɔ fara a kan e nka bi commande b'i bolo i b'i ka fauteuil sanfɛ i bɛ k'a manipuler dɔrɔn foyi ale tɛ foyi de kɛ a sigilen don a nɔ la o tɛ ko wɛrɛ ye dɛ e yɛrɛ ka sante ye walahi a man ɲi i ka sante ma nka nin de kɛra an fɛ yan du kɔnɔna bɛɛ tiɲɛna cɛ démissionnéra muso démissionnéra cɛ taara kunfɛ muso taara kunfɛ denw yɛrɛ de bilala u yɛrɛ ye sa i bɛ denmisɛnnin dɔ ye kare kɔnɔ o la kɔrɔbalen ye san duuru a dɔgɔnin fitininw bolo b'a bolo san fila san saba i b'ale yɛrɛ ɲininka k'a bɛ taa min a tɛ se ka jaabi kelen si di a t'a dɔn a bɛ ka taa yɔrɔ min destination ye nkɔni a bɛ taa yɔrɔ min na a t'a dɔn o denmisɛnninw de bɛ tɔmɔ tɔmɔ ten yen dɔw bɛ taa n'olu ye k'o kɛ u ka jow jow fana ye kojugukɛla dɔw b'u ta ka taga fɛn dɔw ka denmisɛnninw kɛ victime ye ni muso mɛnna an fɛ yan n'a ma den sɔrɔ a labɛnnen don ka ko bɛɛ kɛ walasa ka den sɔrɔ mais n'o den kelen sɔrɔla i b'o den fili fililen ye tuguni i n'a fɔ tigi tɛ den nin na den mara cogo cɛ ka jugu an fɛ yan hali denmisɛnnin san saba e k'a lajɛ ba dɔw bolo sugulataga sira la f'i b'i ɲin ɲimi ale yɛrɛ bɛ tɔgɔma la ka taa a bɛ fo yɔrɔ jan na mun b'a n'a den cɛ mɛtiri joli denmisɛnnin fitinin de bɛ boli l'a kɔ ɲɛji bɛ bɔ nunji bɛ bɔ bɛ kasi la busan bɛ ba bolo ɲɛfɛ k'a kɔnɔ tuguni k'o senna ka suma i den fitinin san saba san naani k'o senna ka suma e dɔw ta ye hakili dɔgɔya dan ye dɛ a b'i jɔ a diminenba o den fitinin mana gɛrɛ a la tuguni a bɛ busan kɛ k'a piya fɛ ko mun na o t'i teliya e hakili taara min e ni e nin sen pas o n'e ta bɛ se ka kɛ kelen ye wa o de kama lamɔ bɛ tiɲɛ kabini yen alahu ye lamɔ ci ni musow ma segin so an ka nin hakilina nin bila nin wari ɲini nin ma foyi lase an ma ni du ci tɛ walahi ne ma fɔ i ka commerce ye haramu ye dɛ an ba Khadija yɛrɛ tun ye commerçante ye mais a ko bɛ kɛ ni hakili ye dɛ ka du kɔnɔna yɛrɛ abandonné pewu i cɛ bɔra e fɛnɛ bɔra maa si tɛ yen baarakɛden de ni denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn na don e t'a la denw kɔrɔbaya cogo la wa ɛ anw den jumɛn de bɛ yen bi k'a fɔrɔmu ka ɲi a ye denmisɛnninw lajɛ bani a bɛɛ fɔrɔmu tiɲɛna parce que ba min kan ka sin di ale yɛrɛ tɛ sin di a y'a bɛɛ to baarakɛla bolo bibɔrɔnw zabanjiw ɲamakujiw dabilenninjiw mugufarajiw olu de bɛ kɛ bibɔrɔn kɔnɔ k'o sigi k'a fɔ baarakɛla ye sa ko ayiwa n taatɔ filɛ n'a kasira i bɛ dumuni d'a ma n'a wulila i bɛ bibɔrɔn d'a ma ɛ baarakɛla tɛ den kasitɔ n'a yɛlɛtɔ bɔ ɲɔgɔn na ni den y'i da bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn a bɛ bibɔrɔn sɔgɔsɔgɔ a da kɔrɔ o dabilenninw bɛ min o jiniberew bɛ min o mugufarajiw bɛ min ka denmisɛnnin bɛɛ kɔnɔbaranin funu ka gɛnɛkalaninw misɛya ɛ den yɛrɛ ma bɔ a yɛrɛ la a furu ka bon n'a fa ta ye ɛ aw ye taa denmisɛnninw na a bɛɛ kɔnɔ fununen don ka gɛnɛkalanin kɛ misɛnmanin ye kunun an denmisɛnninama n'i n'i filan min kɛlɛ i b'i disi de gosi n'i falen bɛ ba sinji la i gɛrɛ nka bi e tɛmɛtɔ bɛ denmisɛnnin disi gosi la a dɔw kɛtɔ k'a disi gosi kɔnɔfuru yɛrɛ giriya b'ale sama ka taa bɔ k'a di foyi t'a kɔnɔ ni ni fɛn kuntan ninnu tɛ ko bɛɛ tora baarakɛlaw de bolo bolo walahi an ka duguba nin kɔnɔ du bɛɛ ye baarakɛla de hali i ka malo tɔ tɛ bɛrɛ ye baarakɛla de b'a f'i ye i muso t'a fɔ n'o kɛra ko ko mara ka ɲɛ o la a bɛ ɲɛ cogo di